Къуажэ администрацэм илъэс куэд щӏауэ унафэщӏу уолажьэ. А илъэс бжыгъэм къриубыдэу сыт хуэдэ лэжьыгъэ нэхъыбэу къефхьэжьу зэфӏэвгъэкӏауэ нобэкӏэ фиӏэхэр? Псоми ди гуапэ зэрыхъунщи, минитӏрэ пщыкӏуз гъэм, гъэм и кӏэм къэзгъэзэжащ къуажэм. Абы лъандэрэ лэжьыгъэ хъарзыни щетхьэкӏащ, лэжьыгъэ хъарзыни щедгъэкӏуэкӏащ. Минитӏрэ пщыкӏутӏ гъэм япэрауэ программэ переселения из аварийного ветхого жилья жыхуиӏэм фонд содействия и развития ЖКХ жыхуиӏэм и жэрдэмкӏэ четырехквартирнэ унэкӏ а илъэсым тщӏа. Абы иужькӏэ къыкӏэлъыкӏуэу минитӏрэ пщыкӏущ гъэм а программэ дыдэм хиубыдэу фэтэр пщыкӏуий зыхэту унитху тщӏа. Абы цӏыху хыщӏрэ и дгъэӏэпхъуауэ щыта. Ахэр зыщӏэса унэр минэ щибгъурэ блыщӏрэ тӏу гъэм ящӏауэ финский дома жаӏэу завод абы дэтым щылажьэ цӏыхухэм хуащӏауэ щытауэ, бэракъ унэ уэдэу щытурат. Иджысту а сэ жыхуэсӏа бжыгъэр здэдгъэӏэпхъуар, унагъуэр къэс пэш зырыз удобствэ псори иӏэу ауэдэу ӏэпхъуахэ, унагъуэ къэс ауэдэу унэ тӏурытӏ къалъыса. Абы къыкӏэлъыкӏуэу минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм ФАП жыхуэтӏэр ди дохутыр сымаджэщ щӏэ ещыкъэпсу къэралым тхуищӏащ. миллион пщыкӏуз и уасэ. Абы щӏэтынухэрикӏ псорикӏи езым хиубыдэу, ауэдэу минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм ар тщӏа. Мы фапыр къызэрызэӏуахрэ илъэс зыбжанэ хъууращ, мы фапыр нацпроект жыхуиӏэм а программэм хиубыдащ. Оборудование цӏыху лэжьакӏуэ жыпӏэу щытмэ, комплектацэм дрикъуащ, ауэ Педнаселениер населениешхуэщ, сабийхэр. Педиатр къытхуагъэкӏуам ди гуапэт. Мис иджы гъэм и пэщӏэдзэм национальный проект Земский доктор жыхуиӏэм щӏидзэжауэ мэлажьэри, ди гугъэщ выпускник КБГУ медицинский факультетым къыщӏигъэкӏахэм педиатру къытхуэкӏуэну районым. Балигъхэми сабийхэми феӏэзэн папщӏэ нобэкӏэ дохутыр-педиатр, терапевт жыхуэтӏэхэм я лэжьыгъэр дауэ зэтеубла хъурэ? Къуажэ къэс езыхэм участковый терапевт яӏэщ, фельдшер и медицинская участковая медсестра. Къуажэ къэс ди участковый терапевтхэр ирокъу, абыкӏэ Проблемэ зэрыжаӏэщи диӏэкъым. На данный момент дэ дызыхуейр педиатрыращ. Щхьэж и участковый терапевт къэс езым и лэжьыгъэр зытеухуауэ мэлажьэ. Къапщтэмэ, терапевт къуажэм, мы зы къуажэм къриубыдэу зы терапевт фиӏэ? Мы къуажэм къриубыдэу Верхний Лескен, Ташлы-Тала, мы зы участокыу ебжи зы терапевтщ иӏэр.

А ӏуэхур дауэ зытеублам нэӏэ? А ӏуэхур къыхэзгъэщыну сыхуейт ди главный врачым и фӏыгъэкӏэ, и поликлиникэм и заведующэ Хъужокъуэ Маринэ. Абыхэм я гукъыдэжкӏэ, я ӏэдакъэщӏэкӏкӏэ тхузэтраухуащ дневной стационар жыхуаӏэр. Къуажэдэсхэр, къуажэ къезбжэкӏахэм къикӏыу сымаджэм мыдейм-дей лечебнэ процедурэ жыхуэтӏэхэр, Зрихьэлӏэну хуитщ нэхъ ныбжь зиӏэ, нэхъ ныкъусаныгъэ нэхъыбэ зыбгъэдэлъхэм на дому жыхуиӏэ процедурэхэм унэм дыкӏуэурэ дощӏ. Цӏыхур зыхэзэрыхьа мыхъун щхьэкӏэ, сыхьэт бжыгъэ хэхауэ цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ щхьэхуэу щытщ. Минитӏрэ пщыкӏубл гъэм щэнхабзэ унэр щӏэрыпсу ар икӏи тхуащӏа миллион пщыкӏубл и уасэу. Ар Местный дом культуры жыхуиӏэ программэм хиубыдэу Единая Россием и проекткӏэ тхуащӏа минитӏрэ пщыкӏубл гъэм хьэрычэтыщӏэхэм къуажэдэс щӏалэгъуалэм къабгъэдэкӏыу мэжджыт цӏыху тӏощӏрэ пщӏырэ щӏэхуэу ари тхуащӏа. Нобэ хьэрычэткӏэ щӏэрыпсу футбольное поле. унагъуэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, илъэс зыбжанэ япэ и щхьэгъусэмрэ и сабийрэ хэкӏуэдауэ щытауэ, абы я фэеплъу иджыпсту Бекъалдыхэ я щӏалэ, абы езым и хьэрычэткӏэ футбольный поле яухащ, къапщтэу щытмэ, гъэ еджэгъуэм щыщӏидзэм дежым, ар икӏи Къызэӏутхыну Алыхьым жиӏэу щытмэ ди гугъэщ. Наш клуб начал работать года два вот здесь. Ди щэнхабзэ унэр зэрылажьэрэ илъэситӏым нэблэгъащ. Иджыпсту къэфакӏуэ, уэрэд жыӏакуэ гупхэр диӏэщ. Сабий хыщӏым нэблагъэ къокӏуалӏэ. Ди къуажэр инкъым, ауэ сабийхэм я фӏэфӏу къокӏуэ щэнхабзэ унэм. Къэфакӏуэхэр гупищу дгуэшащ. Нэхъыщӏэхэр пэщӏэдзэ классхэм кӏуэхэращ. Курыт гупыр еплӏанэ, еханэ классхэм щоджэ, нэхъыжьхэр еханэ, ебгъуанэ классхэм щӏэсщ. Къэралым щагъэлъапӏэ махуэхэм ирихьэлӏэу зэӏущӏэхэри догъэкӏуэкӏ, курыт еджапӏэр, сабий гъэсапӏэри ди гъусэу пшыхьхэр щыдгъэхьэзыри щыӏэщ. Иужьрейуэ апхуэдэу дгъэхьэзыращ Текӏуэныгъэ махуэм ирихьэлӏэу. А девятое мая как обычно у нас проходит около памятника там митинг идёт и концерт идёт. Адэкӏэ утезгъэпсэлъыхьынут нобэкӏэ щӏалэгъуалэр даутӏыпщхьауэ ӏуэхуншэу уэрамым дэт нэужькӏэ ар гъуэгу пхэнжым тепшэнми ехуэбгъэзэнми нэхъ тыншщ. Абы щыхъума хъун папщӏэ щӏалэгъуалэм я зэчийхэм, я зэфӏэкӏхэм зрагъэужьыным хуэунэтӏа лэжьыгъэу къуажэм сыт хуэдэ лэжьыгъэ щекӏуэкӏрэ? Нобэ нэхъ ӏуэху узэлэжьын хуейуэ щыӏэу, пэж хеубыдэ щӏалэгъуалэм я ӏуэхура, абы теухуауэ молодёжный комитет жытӏэри диӏэщ, абыхьэми районым щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм хэтщ, районым ӏуэху щекӏуэкӏ спортивнэ мероприятиям хэтащ. Абы нэмыщӏауэ, мис иджысту нетӏэ жысӏам ар кӏэрызгъэхуар спортзал Жыхуэтӏэр сабийхэр щызагъэсэным истми щытми икӏи ар икӏи программэ, районнэ программэ зыхэхуауэ ремонт тхуащӏ. Абы мис а футбольнэ поле жыхуэсӏам дыщысам пыщӏауэ зы тренер футболымкӏэ диӏэщ, абы нэмыщӏауэ Греко-Римская борьба жыхуиӏэм пыщӏауи зы тренер диӏэщ. Абы сабий хъарзынэ йокӏуалӏэ, сабийхэр абы, сабийри, нэхъ балигъи, молодежьэри къекӏуалӏэурэ абы зэман щагъакӏуэ. Абы нэмыщӏауэ, школ пщӏантӏэм уличный тренажёр жыхуэтӏам хуэдэ, ар иджы илъэсищ япэ тхуагъэувауэ ари дэтщ. Абы и пщыхьэщхьэм молодёжыр къекӏуалӏэурэ абыкӏэ абдежым щызагъасэ. Къуажэ куэдым къыщокӏуэкӏ къэралми щыӏэщ а проблемэр жыхуэтӏэр. Еджэгъуэ нэмыса сабийхэр сабий гъэсапӏэм щӏыхьэну тӏысыпӏэ щыхуримыкъу, и чэзу куэдрэ пэплъэн хуей щыхъу. Нобэкӏэ фи къуажэм гъэсапӏэ дэтым, екӏуалӏэ сабийм я бжыгъэр и зэчийм зиужьын папщӏэ зэрыделэжь ӏэмалхэм утезгъэпсэлъыхьынут. Сабий садым кӏуэн папщӏэ чэзу кӏуэн щхьэкӏэ абыкӏи проблемэ лъэпкъ диӏэкъым. Нобэ ди сабий садым сабий хыщӏрэ блырэ макӏуэ. И чэзу кӏуэным теухуауэ абыкӏэ апхуэдэ ныкъусаныгъэ лъэпкъ щыӏэкъым. Школым и щӏы къэпсу щитӏрэ тӏощӏрэ тхурэ иджысту макӏуэ, абы икӏи щиплӏрэ хыщӏрэ цӏыху екӏуэлӏэну, цӏыху щӏэсыну апхуэдэ возможность яӏэщ. Абыкӏэ и чэзум теухуауэ ныкъусаныгъэ лъэпкъ диӏэкъым. Нэхъыбэу къалэну къэтщта коллективым. Узыншагъэр япэ иту, абы дыкӏэлъоплъ сабийр узыншэу къакӏуэу, узыншэу дгъэкӏуэжыну, я унэм узыншэу екӏуэлӏэжыну. Гъэсэныгъэм теухуауэ, хабзэм теухуауэ, адыгэ хабзэм на нэхъ хабзэ дахэ дуней псом щыӏэ къыщӏэкӏынкъыми, абы икӏи догугъу. И сабиигъуэм къимыщту щытым ӏаджэ къыпхуигъэщтэжынукъым. Абы щхьэкӏэ абы дэ ди садым къыщыщӏэдзауэ хабзэм теухуауэ открытое занятие провести дощӏ. Егъэджэныгъэми теухуауэ программэ от рождения до школы къэтщтаси, абы ФГОС-м теухуауэ соответствует мэхъури, сабийр бжэфу, Зыхилъхьэфу, зыхихыфу, абы нэмыщӏкӏэ еджэу, къиджам и мыхьэнэр ищӏу, ахуэдэу школым кӏуэн хуейси, мис абы подготовительнэ подгруппэ диӏэси, абы теухуауэ ар икӏи апхуэгъа-апхуэдэ хуэдэу догъасэ. Сабий гъэсапӏэм нобэ гуп дапщэ фиӏэ? Гупищ диӏэщ, тӏур махуэ псом щыӏэщ, зыр кратковременнэщ, А кратковременнэр адаптационный период хуэдэу щытси, абы сабийхэр кратковременнэу щыӏа нэужь, перевод группэм дощӏ. Мис а кратковременнэ жыхуэпӏэр сыхьэт дапщэкӏэ махуэм къакӏуэрэ? Сыхьэтищрэ ныкъуэкӏэ. Адэкӏэ гупым вгъэкӏуэжын щхьэкӏэ зэман дапщэ дэкӏрэ? Абы зэман езым и сабийм и развитием теухуауэ, езым и сабий зэрыдесэм теухуауэ. Ита илъэскӏи емыси щыӏэс, занщӏэу есу группэм хыхьи щыӏэс. Ар хуэмурэ догъасэ группэм хэдгъэхьу, зэресэнум деплъурэ, есауэ щытым дощӏ, емысауэ щытым иджыри кратковременнэм къыдогъанэ. Нобэкӏэ гъэсапӏэм нэхъыбэ къэфщтэну ахуэдэ ӏэмал фиӏэ? Диӏэс, ауэ къуажэм дэсӏым, нэгъуэщӏ къуажэхэми къраш, Второй Лескен къраш сабиибгъу, ахэр икӏи ди деж щыӏэщ, ди деж щоджэ. Псори зэгъусэу Псори фыдолажьэ. зэгъусэу дыдолажьэ. Курыт еджапӏэм сабийуэ щэрэ тӏощӏрэ тхурэ щӏэсщ. Абы щыщу мы гъэм сабийтхум къаухащ епщыкӏузанэ классыр. Епщыкӏузанэ классым сабийтхум сабиитӏым дыщэ медалкӏэ ехъулӏэныгъэ яӏэу къаухащ. Зэпеуэ районым щекӏуэкӏхэм, республикэм щекӏуэкӏхэм Нтӏэ, ехъулӏэныгъэхэр яӏэу абыхэм хэтхэщ. Мыдэкӏэ ӏэмэпсымэ сытхэм дытепсэлъыхьмэ? Классхэм зы я зэпэщ теухуакӏэ дытепсэлъыхьмэ, дауэ хъурэ? ФГОС-м къызэригъэув стандартымкӏэ ди начальнэ классхэр фӏы дыдэу зыхуей ӏэмэпсымэхэр яӏэщ. Компьютер яӏэщ, интерактивная доска жыхуэтӏэхэр яӏэщ. Ищхьэ классхэм физикэ, химие, Предметхэмкӏэ псори, информатикэхэмкӏэ диӏэщ, мыдрейхэм иджыри абыхэм дыхуэныкъуэщ. Еджапӏэр нэхъ ефӏэкӏуэн папщӏэ, пэшхэр зэпэщ хъун папщӏэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэхэр щекӏуэкӏрэ нобэ? Первый сентябрым сабийхэр школым къекӏуэжыным ремонт хъарзынэ ящӏахэщ классхэм езы щылажьэхэм, егъэджакӏуэхэм езы я зэфӏэкӏкӏэ зэрахьащ, къыщӏалыкӏащ. Илъэс ӏэджэ лъандэрэ димыӏа спортзалыр мы гъэм капитальный ремонт хэхуащ. Дауэ, ремонт хъарзынэ щокӏуэкӏ гъэ еджэгъуэм ирихьэлӏэу зыфӏэкӏыну я гугъэщ. Сабийхэм нэхъ я узыншагъэм нэхъ зиужьын щхьэкӏэ личный тренажёр диӏэхэщ, сабийхэм борьба кружокым занимацэ щащӏ. Цӏыху дапщэ къекӏуалӏэрэ сабийм загъэсэну? Щэщӏ нэблагъэ сабийуэ къокӏуалӏэ. Ахэр тхьэмахуэм дапщэрэ зы. Тхьэмахуэм щэ. Хьэтуей къикӏыу я тренер Хьэтуей къокӏри, абы игъасэхэращи, тхьэмахуэм щэ къокӏуэ. Нобэкӏэ абы хыхьа зыщӏэлъэгъуа щӏалэ ныбжьыщӏэхэм ехъулӏэныгъэ яӏэу щыт. Зэпеуэхэм хэтхэщ Краснодари къыщахьауэ, республикэм къыщахьауэ, япэ увыпӏэ, етӏуанэ увыпӏэхэр фӏы дыдэу къахьауэ диӏэхэщ сабий. Зэрыжыпӏащи, къалэм фыпэжыжьэщ. Лэжьыгъэ ягъуэту щыт къуажэдэсхэр? Къуажэдэсыр къапщтэм иджыстуу нэхъыбэу яужь зитри зитари икӏи губгъэращ. Къуажэ, къалэ тӏэкӏу зэрыпэжыжьэм щхьэкӏэ псори икӏи лэжьапӏэ абы кӏуэфым, ауэ ну диӏэщ лэжьакӏуэ кӏуэи икӏи абы теухуауэ. Маршрут, маршруткэ жыхуэтӏэхэр сыхьэт къэс зокӏуэ, абы и гукъыдэж зиӏэу кӏуэну хуейр абы кӏуэну возможность яӏэщ. Ауэ мыкӏэ къуажэдэ, къуажэдэсыр нэхъыбэу зэпхар губгъэра. Ну, илъэс зытӏум концерн завод жыӏэу диӏэщ дэ, ар илъэс зытӏум лажьэ мыхъуамэ абы нэхъыбэр абы епхауэ, абы щылажьэ хуэдэу щыта. Иджысту арендатор жыхуэтӏэхэр плӏыщӏрэ блырэ Арендатору диӏэщ, нэхъыбэу нартыху къагъэкӏыным овэш къагъэкӏыным ауэдэу епхауэ щыту ара. Къуажэдэсри мэлажьэ, цӏыху кърагъэблагъэ икӏи, ари мэлажьэ. Щӏы диӏэр мащӏэщ, ара дэ нэхъыбэу, нобэ щӏы нэхъыбэу зиӏэм нэхъ ехъулӏэныгъэ иӏэ, дэ гектар щитӏрэ ныкъуэрэ диӏэу аращ псори зэхэту. И нобэ ди доходри абы пыщӏа, аренднэ платэм пыщӏа щӏыр, щӏыр ди мащӏэщ. Нартыхум хадэхэкӏым къыщынэмыщӏа иджыри зыгуэр хащӏэрэ, жыг ягъэкӏрэ? Мис нэгъабэ упсэу, нэгъабэ лъандэрэ сэ программэ иджысту садоводство жыхуиӏэ программэм иджысту щӏалэгъуалэр нэхъ хыхьауэ, иджысту уже гектар щэныкъуэм нэс хасащ. Мис бжьыхьэм хасэну ауэдэ гукъыдэж ящӏу ауэдэ щӏэупщӏи щыӏэхэщ. Абыхэм дэ тхузэфӏэкӏкӏэ дадоӏэпыкъур жыг нэхъ е нэхъ езэгъ, жыг питомник зиӏэхэм зэпыдощӏэ, ахэр абы яжетӏэурэ пащэу ауэдэу хасэну я гугъуэщ. Иджысту щӏыр абы теухуауэ перевод ящӏыным сыту щытми, яужь итщ абыхэми дадоӏэпыкъур. Ингисту нэхъ щӏалэгъуалэр абы нэхъ яужь ихьауэ щытщ. Абы къыщынэмыщӏа, нобэкӏэ къуажэдэсхэм нэхъыбэу мэкъумэшынэ лӏэныгъэм, ӏэщ зехуэным зыщратакӏэ, къуажэ администрацэр зыгуэркӏэ щӏэгъэкъуэн фахуэхъурэ, апхуэдэ жылэм зыщӏа унагъуэхэм цӏыхухэм? Ну, дэ ди щӏыпӏэр теухуауэ ӏэщ гъэшхэным, ӏэщ зехуэным абыкӏэ нэхъ ехъулӏэныгъэ диӏэщ. Нэхъ тхузэфӏэкӏи диӏэщ. Абы теухуауэ федеральнэ программэ екӏуэкӏым иужьрей илъэсищым цӏыхуищ хэхуащ. Нэхъыбэ хэхуами ди гуапэт, ауэ ар республикэм и бюджетщ, атӏэ федеральнэ бюджетщ къапщтэмэ, ауэ республикэм япэм щыгъуэ комиссиекӏэ сыткӏэ дэ районым дыхыхьур ауэду хэдгъэхьу щыта, ингисту тхылъымпӏэ псори абы хуеину ар езым Министерствэ сельскэ хозяйствэм иратурэ. Ауэ Щӏалищ, щӏалищ хэхуащ Начинающий фермер жыхуиӏэ программэмкӏэ щӏалищ хэхуащ. Абы нэмыщӏауэ унагъуэкӏэ, унагъуэкӏи ӏэщ зехуэным нэхъ зэратауи щытщ. Мэкъумылэр нобэ къамыщэхуу, мэкъумылу абы ирагъэшхыныр мыбдежым ашхъи соми зыри щӏамыту, участкэ псоми яӏэу, ауэду къахыну, загъэхьэзырыну ауэдэ ӏэмал яӏэщ. Мис а Начинающий фермер жыхуиӏэ программэм хыхьахэм сыт къигъэувыр, дауэ къэралыр щӏэгъэкъуэн къызэрыхуэхъур? Абы икӏи мылъкур мис и нэхъ иужь зрата Азэмэтхэ я щӏалэ къратащ, абы миллион къратащ. Адрей абы япэ зратам мин щихым тӏэкӏу щӏигъуу къратащ. Адрейм мин щитху иратащ. Ар дауи елъыта къыщӏэкӏынщ, программэм хыхьэм хуейуэ къигъэлъагъуэ мылъкум аракъэ? Ари пыщӏащ, я бизнес планым пыщӏащ, цӏыху бжыгъэ, республикэм цӏыху бжыгъэ езытами пыщӏащ. Куэд щыхъум де нэхъ мащӏэ мэхъу, нэхъ щымащӏэм щыгъуэ нэхъыбэу къызэрыхьари хэтщ. Абы къыщынэмыщӏа къэрал программэхэм дыщытепсэлъыхькӏэ иджыпсту ди къэралым щызокӏуэ. Зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм, унагъуэ, молодая семья жыхуиӏэхэм, молодой специалист в селе жери икӏи щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэтауэ къуажэм къэкӏуэжыну ауэдэ мурад зиӏэ ныбжьыщӏэхэм щӏэгъэкъуэн яхуэхъуу. Абы теухуауэ, фи къуажэм а программэхэм язым хэхуа е хэхуэну зи чэзу пэплъу щыӏэ?

Унафэ къэтщтауэ абы хэдгъэхьауэ зы цӏыху диӏэщ. Абы япэ минитӏрэ пщыкӏух гъэм зым къригъэжьа иухыжыну, завершение строительства жыхуэтӏэм, иухыжыну мин щиплӏым щӏигъу кърата. Ингисту зы цӏыху къэлъэӏуауэ, къатхауэ ауэду зы цӏыху диӏэщи, ар и чэзум ауэду пэплъу щытуращ. Абы нэмыщӏ Молодая семья жыхуэпӏэмкӏэ, Молодая семьяр ар ӏэджэ пыщӏа нобэ къыздэсым къатхауэ диӏахэм псоми етта цӏыхуищ къэнауэ щытати, цӏыхуищым минитӏрэ пщыкӏутху гъэм, пщыкӏух гъэм, пщыкӏубл гъэм абыхэм етащ. Абы къыщынэмыщӏа программэ щыӏэщ иджыри, бын ещанэм щхьэкӏэ щӏапӏэ ират унагъуэхэм. Апхуэдэу зэфтаи фиӏэ? Ауэдэ зэтта диӏэм, шестисотый указ президента жыхуиӏэращи, абыкӏэ щӏы хуэдгъэхьэзырауэ щыӏэщ, ауэ къатхауэ, хуейуэ ауэдэ цӏыху пока димыӏура. Абы ар зыщытра Зы программэм къэралым ухыхьэнущ, адрей программэм ухыхьэну хуит уищӏым. Нэгъуэщӏ программэм хыхьэну хуейуэ, абы щхьэкӏэ къэнауэ диӏэщ, унагъуэ тӏощӏым щӏигъу къапщтэм сабиищрэ нэхъыбэрэ зиӏэ диӏэщ, щӏыр сотихихым де щӏэдзауэ сотихипщӏы нэс еттыну а программэм жиӏуращи, ар икӏи еттыну ауэдэ возможность диӏэщ. Ауэ къатхауэ

А ӏуэхум теухуауэ дэнэ нэхъ тыншрэ дэнэ нэхъ нэхъыфӏу щаӏэм жытӏэу декӏуэкӏа, ауэ мы гъэм гъэгугъуу ӏейуэ екӏуэкӏа. Хуабэр пасэу май мазэм къакӏуэри, майм июнымикӏ хуаба, псыр нэхъ мащӏэ хъуа, псыр къыдэкӏуея, и унагъуэ диӏагъэщ, махуэ зырызкӏэ график мыбдежым щытщӏри, заседание заседание тщӏыри графиккӏэ, махуэ зырызкӏэ ауэду етту къуажэ ныкъуэм ауэду щыта. Проценткӏэ къащтэм хыщӏрэ тхум къапщтэу щытмэ махуэ къэс яӏа, ауэ мыдкӏэ махуэ зы чэзукӏэ зэттаи ауэдэ диӏа. Ди жагъуэ зэрыхъунщи унагъуэ зытхухи, зы квартал псы тхунэмыгъэсу, ауэду псыр нэмысу ауэду диӏа. Абы ар нэхъри зыщытра, бжьамийр щащӏым щыгъуэ, а зэманым ар минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тӏу гъэм ящӏа проектщ ахэр. Апщыгъуэм зытеухуауэ щытар, апщыгъуэм дэ дызэреджэу щыта уличная колонка жыхуэтӏэмрэ пожарный гидрантхэмрэ абыхэм теухуауэ щытауэра, и нобэ уже хуейр абы псыр къэзыгъэсэбэпу нэхъыбэ хъуа, ар унэм Унагъуэм щӏаша колонкэти, ванэти жыхуиӏэр аращ. Нобэ иджыри ди гуапи зэрыхъун, иджыри ди жагъуи зэрыхъунщи, хадэ къэс, хадэ къэс жыг хасащ, капельное орошение жыхуэтӏэ нобэ ари ящӏащи, щӏумыкӏэ къумыгъэсэбэп, хадэхэкӏымкӏэ псыр къумыгъэсэбэп жыпӏэу жепӏынуи къытхуегъэкӏум, жетӏу щытмикӏи хэти къодаӏуэ, хэти къодэӏуэнукъым, ауэ Абы упщӏэм теухуауэ уэт къуажэдэсым иджысту мис зыхуэзгъазэу жысӏыну сыхуей, ину берычэт бесын яжесӏыну сыхуей щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мы гъэм зыми хуэмыдэу мы гъэм действительно гугъу дехьа, гугъу едгъэхьа, цӏыхум дызыхащӏыкӏа, нобэ къыздэсым дыкъагурыӏуа, нобэ ежажьэу тхьэусыхи ауэди диӏакъым, гугъуехьу щытмикӏ, мыбдежым дэ а ӏуэхур, псалъэмакъыр зэфӏэдгъэкӏыным яужь диту ауэдэу декӏуэкӏа. Цӏыхур ӏейуэ тэмакъкӏыхьу мыгъэм къыщӏэкӏащи, иджыри зэ жызоӏэри ину берычэт бесын жызоӏэ. Ауэ мис иджыри сыт тӏэкӏу нэхъ уэлбанэурэ йокӏуэкӏри, абы иджы теухуауэ нэхъ гугъуехьи апхуэдэу щымыӏэу апхуэдэу щытщ. Абы нэмыщӏауэ, уэ дэ нобэ къэдгъэсэбэп насос а ди псым теухуауэ къэдгъэсэбэпымкӏэ гугъэяуэ диӏэт, зэат диӏэр, ауэ дэ гысу дахэу къагъэсэбэпыжтэкъыми, ар иджы район руководствэри къыддэӏэпыкъури, гысу къэтщэхуауэ,

Къажэ, ауэдэ, ауэ хуэмурэ кӏуэурэ ари текъута хъуащ псым зихъуэжми сыту щытми кӏа къызыхэкӏым дежым ар текъута хъури, иджысту ар ауэдэ диӏэжкъым. Ауэ ар тедгъувэжыну гукъыдэжи диӏэщ, ауэдэ ӏуэхуми дытепсэлъыхьащ, ауэ текӏуэдэн, нобэ сом абы текӏуэдэнур щхьэкӏэ нэхъыбэу абы щхьэкӏэ къанэу жыпӏэ хъунущ. Итӏанэ езы цӏыхури япэм нэхъ етауэ, цӏыхури нэхъ хуейуэ ауэду щыта, иджысту унагъуитхур хуейуэ щытмэ, унагъуитхур хуэмейуэ къыщӏедзри, ар псори зыпыщӏа къебгъэхыну, къехын хуейщ, ауэ абы щхьэкӏи къэдгъэнэнутэкъым. Абы ари ди мурад, мурадыфӏ жыхуиӏам щыщу диӏэщ. Щӏалбжу щытмэ, нобэ зэманыр мыуэдурэ екӏуэкӏыу щытмэ, ауэдэ гуэр щӏэгъэкъуэн, ауэдэ гуэр дэӏэпыкъуэгъуу уимыӏэу щытмэ, нобэ мыбдежым псы къишх къудеймкӏэ упэлъэщынукъым. Зэрыжыпӏащи, къуажэм псы щыкӏуэцӏрашым щыгъуэ а блыщӏ гъэхэм, бжьамий ягъэтӏылъахэмрэ нобэ фызыхуейхэмрэ я зэфӏэкӏыр зыкъым, ахэр зэрыфхъуэкӏыным, нэхъ евгъэфӏэкӏуэным, мыкӏэ псыр зэрыфт насос жыхуаӏэм, И зэфӏэкӏым нэхъыбэ фщӏым мощность жыхуаӏэр хэвгъэхъуэным теухуауэ зыгуэр лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏрэ? Лэжьыгъэ абыкӏэ догъэкӏуэкӏ, къапщтэмэ нобэ абы щыгъуэм дэтлъхьам процент тхыщӏрэ тхур уже хъужынукъым жыхуэпӏэу ауэдэщ. Ауэ ди къарукӏэ нобэ Алыхьым и шыкуркӏэ псы къызыдэкӏ Псы къызыдэж зэщӏэр ауэдэ диӏэм, а псори иджы абыхэм делэжьа, а псори дгъэбыдащ. Мощность дэ нобэ нэхъыбэ тщӏын яужь дихьу щытми, иджы дэ нобэ дебит дэ скважинэ диӏэм нэхъыбэ пхуэщӏынукъым. Абы къыщӏэкӏыр а зы скважинэращ диӏэри, ара мыбы нэхъ гугъуу хэлъыр. А зы скважинэращ диӏэрэ дэ нобэ а насосу диӏэр абы полъэщ. Нэхъ мощнэ тедгъэувэну щытми, псыри ирикъунукъым. Щыӏэщи, абыкӏэ ар къэдгъэсэбэпын хуей хъурэ абыкӏэ делэжьэн хуейуэ ара? Нэгъуэщӏ скважинэщӏэ ебгъэщӏыну нобэ ар къэрал къэралыр къыбдэмыӏэпыкъуу, къэрал программэкӏэ ухэмыхьу ари хъунукъым. Иджысту йокӏуэкӏ программэ Чистая вода жиӏэри, абы дызэрыхыхьэн, вот проектно-сметнэ документацие ухуейщи, абы дызэрыхыхьу абы тхъуэжыну бжьамий, хотя бы уэрам уэрам гуэрым тхъуэжыну, зэбам. Иужь дитащ. Адэкӏэ уэздыгъэр, газыр къуажэдэсхэм зэпымычу яӏэу щыт. Уэздыгъэр япэрей зэманым ягъэункӏыфӏу ар щыӏэжкъым, ар химыщкӏуэкӏэ ягъэункӏыфӏыпэну щытым иджысту районнэ электросетьым къащщри, къыджаӏэм, ауэдэ сыхьэт бжыгъэм щӏэдзам ауэдэ сыхьэт бжыгъэ нэс фиӏэнукъым жаӏэри. Ар псори чэзууэ диӏэщ, газри чэзууэ диӏэщ. Абыкӏэ ныкъусаныгъэ лъэпкъ щыӏэкъым. Итӏанэ куэду псалъэмакъыр къокӏуэкӏ, мис а жыхуэтӏа псым, газым, уэздыгъэм и пщӏэр къуажэдэсхэм къамыту, абы щӏыхуэ ятелъ щызытрихьэ хабзэм ешэлӏэн хуей щыхъуи, фи къуажэм ӏуэхур дауэ щыт. Гугъущ, тӏэкӏу ипэкӏэ дызытепсэлъыхьам псы щыщымыӏэм деж цӏыхум бгъэдыхьу псы уасэ къеӏыпхыну гугъущ. Ар дызыхызыщӏыкӏыу, екӏуэныхь сыхуейм, дызыхызыщӏыкӏыу къыдэзытри хэтщ. Ар зи жагъуэ хъууэ псыр къижу щытым фэттынщ жызыӏи хэтщ. Абы икӏи уеныкъуэкъуфынукъым, ауэ Къапщтэу щытмэ, сэ иджыри зэ жызоӏэри къуажэдэсым дызыхащӏыкӏщ, нобэ псым теухуауэ абыкӏэ проблемэ диӏэкъым. Газымкӏэ тӏэкӏу нэхъ щыӏэщ къуажэм, нетӏэ зэрыжысӏащи, тӏэкӏу пэжыжьэщ, къуажэм лэжьыгъэшхуэ ауэду дэлъкъым, мис исту сезоным дежым губгъэм кърахра нэхъыбэу мысту хэхъуэу яӏэри, газымкӏэ тӏэкӏу нэхъ щӏыхуэ телъу сыту ауэду щытщ. Мыкӏэ Свет жыхуэпӏэмкӏэ абыкӏи ауэдэ ятелъ, ауэдэ ныкъусаныгъэ щыӏэу районым сетми къыджаӏэу спискэ ауэдэ къыдату щыткъым. Ауэ газымкӏэ диӏэщ. Нтӏэ, мис а щӏыхуэр нэхъыбэу зытрагъэкӏыным, а ӏуэхугъуэр нэхъ кӏуэтэным теухуауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏыр? Ну, езы цӏыхухэм дадолажьэ, конечно, ауэ уадэлажьэкӏэ езым я хэхъуэ ямыӏауэ, мылъку ямыӏауэ ар нтӏэ дэнэ кърахын, ауэ дэ дэ тхузэфӏэкӏынур абам ягъусэу из районым и унафэщӏхэм дабгъэдохьэри, договор ядыдощӏылӏэ ӏыхьэурэ ятыжыну. Абы къыщнэмыщӏа гъуэгухэр гъэтэмэмыным иджыпсту гулъытэшхуэ хуащӏ, мывалъэу, кумб-лъэмбым гъуэгум щымыту, машинэхэр зытримыкъутэу щытын щхьэкӏэ. А лэжьыгъэр гъэзызыну тэмэму йокӏуэкӏ, Дорожный фонд жыхуэтӏэращ, ар иджысту ӏейуэ щӏэгъэкъуэн иджысту къытхуохъурэ. А программэр вот минитӏрэ пщыкӏуплӏ лъандэрэ мэлажьэри, ӏейуэ хъарзынэу ар пэщӏагъэкъуэни, дэӏэпыкъуэгъуэу тхуэхъуа иджыри къытхуохъу. Къуажэр къапщтэу щытымэ, къуажэ кӏуэцӏым иджысту нэхъыбэр асфальт псоми урам къэс телъщ. Ар иджыри нэхъ пасэу, сэ совет зэманым щыгъуэ иджыри сэ езгъэщӏауэ щытауэ, абы лъандэрэ диӏэ. Иджысту ямочные работы къиуда сыт ара, итӏанэ микрорайоныщӏэ диӏэхэм? Мыкӏэ гравийнэ отсыпка жыхуэтӏэ жыхуэтӏэхэр абыхэм долэжь. Ар икӏи гъэ къэс сом къыдатым теухуауэ, мы планым теухуауэ график дощӏ нэхъ урам заседание советым урам нэхъ дызэлэжьынур, урам нэхъ япэ идгъэщыну ар абдежым къэтхутурэ абы теухуауэ долэжьыр. Ар мы гъэм тщӏауэ щытауэ лэжьыгъэщ, ауэ иджысту абы лъандэрэ къутамикӏ ныкъусаныгъэ зиӏэ сытхэм нэхъыбэу теухуауэ щытыр а лэжьыгъэ. Абы а Дорожный фондым жыхуиӏэм къыхэкӏыу иджысту мы уличное освещение жыхуэтӏэр центральный урам къудейраӏым, мис Мэсейм и цӏэ зезыхьэ урамымикӏ, мыдрей урам урамищ диӏэщ, абы нэмыщӏи урамищырикӏи освещение диӏэу щытщ. Квартал къэс ревизие къэтщӏурэ иса иӏэм, сэ щӏэ ныкъусаныгъэ иӏэм ар тхъуэжу ауэдэу йокӏуэкӏ, арикӏэ, сэ а Дорожный фонд жыхуиӏэм къыхокӏ. Иджыпсту къэралым программэ куэд щокӏуэкӏ. Дыкъэзыухъуреихь щӏыуэпсыр хъума хъуным, куэншыбыр акӏэ-мыкӏэ ирадзу щымытыным. Къуажэхэм иджыри илъэс зыбжанэ ипэ куэдрэ ущрихьэлӏэт. Губгъуэхэм деж куэншыбыр щрадзу, абы куэд трихьэр. Абы мэ гуемыӏу ищӏым къыщынэмыщӏа уз зэрыцӏали куэди къыщыхэкӏ хъуху. Апхуэдэу ӏуэхугъуэм къуажэм щемыкӏуэкӏын щхьэкӏэ, къуажэдэсхэм я куэншыбыр дауэ зэхуэхьэса, дэша хъурэ? Упсэу, Мадинэ, иджысту жыхуэпӏа упщӏэр абырэ нэхъ гугъу. Мы къэрал псом сэ, мы къэрал псом, дуней псом сэ си гугъэкӏэ нэхъ проблему щыӏэр иджыпсту куэншыбымрэ псымрэщ. Псым дытепсэлъыхьащ, мыкӏэ куэншыбра щхьэ жыпӏэу щытмэ, ар хьэуа дэ дызэрыбауэра, дэ дызэрыпсэура, абы теухуауэ илъэс, илъэсищ, илъэсиплӏ хъуауэ къуажэ Дахэ дыдэу зэтедухуауэ, зэтедублауэ иджыри къэс екӏуэкӏа нобэ псоми зэрытщӏэщи республикэм абы ӏуэхум елэжьыну, куэншыб ӏуэхум елэжьыну экологистикэ жиӏэри фирмэ щыӏэщи, абы теухуауэ иджыпсту абы дыдэлажьэурэ ящыкъэпсу, абы япэ зы щӏалэ езым и машинэ, езым и цӏыху епхауэ унагъуэ къэс

Псалъэм папщӏэ, мазэ кӏуам дэ экологистикэм теухуауэ нэтын дгъэхьэзырти, абы зыуэ лъэпощхьэпохэм ящыщу къаӏуэтащ, къуажэхэм уэрамхэм деж ашык куэншыбыр щрадзэну, къуажэхэм ауэдэ гъэува зэрымыхъуар ди нобэ къыздэсым, апхуэдэхэр гъэувыным зи пщэ дэлъыр зэрыкъуажэ администрацэм. Фэ фи къуажэм абы хуэунэтӏа лэжьыгъэхэр евгъэкӏуэкӏрэ? Пэжщ. Абы ящикхэр къапщту щытымэ, иджыри илъэситӏ-щы япэ а ӏуэхум иужь дихьэри дэдгъэувауэ щыта. Ауэ абы спецтехникэ апщыгъуэм дыхуейти, къемызэгъыу, ящикхэм из хъуу къыщхьэпыщэщу е ӏэщым къратхъуу зытӏэуэду ауэду хъун щӏидзэри, езы къуажэдэсхэр къыдэлъэӏури ӏутхыжри, нобэ учреждение дэт школ детсад сытхэм дэдгъэувауэ щыта. Ауэ нобэ а ӏуэхур къытпыщылъщ. Исту места накопления жытӏэри дгъэхьэзырауэ, схемэ дгъэхьэзырауэ экологистикэм еттауэ диӏэщ. Етӏэныгъэ ди бюджетыр щыдухуэкӏэ хэдгъэхьэу а ящикхэр псори къуажэм зыхуеину зэ къэщэхугъуэу тхуэщэхуну къыщӏэкӏынукъым, ауэ урам, нтӏэ ӏыхьэ-ӏыхьэурэ урам, центральнэ урам жыхуэтӏэм абы тедгъэувэну ауэду ди гугъэщ. Цӏыхум гисту нэхъ къехьэлъэкӏыу, мы экологистикэр хъарзынэщ, ар фӏым пыщӏа, къабзагъэм пыщӏа, ауэ апщыгъуэм сом яту щытамрэ гисту сом ятымрэ зыщхьэщокӏ тӏэкӏуи цӏыхур есакъым иджыри, ауэ хуэмурэ уже абыи нэхъ къагурыӏуэу ят зэрымыхъунур зыхащӏыкӏауэ хуэдэу щыту нэхъ а ӏуэхури зэтеубла хуэмурэм нэхъ мэхъу. Нобэкӏэ иужь фихьауэ, и кӏэ нэвмыгъэсауэ е иджыри фызыхунэмыса ӏуэхугъуэ къуажэ администрацэм сыт фиӏэхэм? Пщӏэ, зи чэзукӏэ нэмысауэ, иджырикӏи финансированием теухуауэ лэжьыгъэ тщӏэну къытхуэнауэ иджыри диӏащ. Сабий егъэджапӏэмрэ сабий садмрэ оконный блок жыхуэтӏэ щхьэгъубжэ абы хэлъхэр тхъуэжу, и наружный фасад, и гупэр зыхуей хуагъэзэным теухуауэ ас ар нэхъ лэжьыгъэ нэхъ пыщылъу ауэду щытщ, ас абы нэхъ делэжьыну, зэфӏэкӏыну дыхуейуи, ас илъэс къакӏуи, ас илъэс къэкӏуэнухэм абы делэжьыну ди гугъэщ. Ар ди закъуэ къарукӏэ тхузэфӏэкӏынукъым, нетӏэ ипэм зэрыжысӏащи, ди бюджетыр дэ цӏыкӏущ, нэгъуэщӏ хэмыхьэу на уровне хуэдэ республикэ жыхуэтӏэм уэду къыхэмыхьауэ а лэжьыгъэр тхузэфӏэгъэкӏынукъым дэ езым. Ауэ дылъэӏуащ, дыкъагъэгугъауэ щытщ, етӏэныгъэ сад, сабий садым теухуауэ абы дыкъагъэгугъауэ щытщи, Зэнэкъагъэ тхуэхъуэжым ар ӏэджэм щыщт сабийхэм я адэ-анэхэм щхьэгъубжэ ар хъуэжауэ диӏауэ щытам, мыдреймкӏэ дэ игу жэпыщӏакъуэ нэхъ дыхъунут жаӏэу апхуэдэ гукъыдэж зиӏи щыӏэщ.